kalama cogo min na jamana bɛ taabolo min na a dogolen tɛ maa si la o kama nin waati ninnu kɔnɔ an b'a ɲini an ka belebelew ka gɛrɛ u la u bɛ se ka lasɔmini kumaw fɔ an ye cogo min na ani u bɛ se ka gɛlɛya minnu bɛ jamana kan fura minnu bɛ sɔrɔ a la u bɛ se ka olu ɲɛfɔ an ye cogo min na o la an taamara ka bɔ bamakɔ ka na fo muntugu la ɔ muntugula i b'a ye an nana belebelew cɛla belebele dɔ sɔrɔ ni o ye baninkɔ belebele ye n'o ye seko amadu sidibe ni bɛɛ ko a ma ko baninkɔ mɔkɛ ale an nana a ka denbaya la bi tilegan in na walasa k'a ɲininka jamana taabolo la parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa fɔ ɔ belebele a tun ye lasɔminiw kɛ waati tɛmɛnenw na o lasɔminiw a bɛ i n'a fɔ dɔw mɛnna dɔw ma mɛn ɔ n'a bɛ se ka ladilikan minnu fana di ani a sini kuma minnu fɔ an ye sabula sufi don olu bɛ sini kuma dɔn u kɛlen don k'u sigi k'u baze ala yɛrɛ ye liburu min bila ka na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'an k'a ma ko kuranɛ olu ka dɔnniya bɛɛ bɛ ta kɔnɔ ɔ ni ka sɔrɔ ka maaw ladɔnniya kow la an bɛ foli ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tulo b'an na pcfm siraw fɛ ani aw minnu ɲɛ b'an na diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ nin wagati in na an ni belebele bɛna kari ɲɔgɔn na ni o ye seko amadu sidibe an bɛ a fɔ a ye ko ani ɲakuma folikan b'a bolo ka ɲɛsin

ala ye diɲɛ da sabu wa ala bɛ diɲɛ wuli sabu su kora sabu wa ala bɛ dugu jɛ sabu maalenfinya yɛrɛ ye sababu ye ne de ye seko amadu ye baninkɔ amadu mali la bamakɔ muntugula farada sabu ɲuman sugunga ni maalenfinya tɛnɛ k'a baro k'a marahaba pcfm ala ka barika don a la ala k'a mago ɲa a b'a fɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a se yen a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ nin san fila in kɔnɔ bɛɛ y'a ye wa an wasara nisɔndiyara a ni ce o la ala ka barika don a ka ɲɛtaa la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diɲɛ ye sababu ye ala ye y'an da k'an kɛ cɛ ni musow de ye an ka ɲɔgɔn dɔn an bɛ dugu min na diɲɛ kɔnɔ o ye mali ye dugukolo tilara anw niyɔrɔ kɛra yɔrɔ min ye a bɛ fɔ o de ma ko mali o mali o de y'anw ka sogosara ye maa tɛ ban i ɲɛ koli ma k'a cira n'i ɲɛ cira cogo o cogo n'i y'a ko o b'a filɛ ja n bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ maa min bɛna an lamɛn ni min bɛna nin partaze wali maa minnu ye pcfm kanu an ka foli ni bonya b'u ye ala kan'u dɛsɛ ala kan'u labila u y'u bolo don ko kɔrɔ ala k'a ɲa u bolo jamana in ala k'a suma minnu b'a ten na ala k'u fanga se ala k'u fanga se ala kan'a keleku u bolo ne de ye seko amadu sidibe mas belebele waati tɛmɛnenw na an ye baro sigi i ye ɲɛbila kuma caman fɔ mhm. k'a fɔ nin ni nin n'an m'an kɔlɔsi nin ni nin bɛna jamana in sɔrɔ ɔ y'i bolo si yɔrɔ min na tile bɔra yen mhm. sabula eh, jamana donna gɛlɛya caman kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ɔ i bɛ se ka mun de fɔ o ko kan fɔlɔ yanni an ka don mali yɛrɛ bilama kɔnɔ ayiwa mas i ni ce ne de ye seko amadu ye ala ye ne da ka ne kɛ maliyɛnw gɛrɛsɛgɛ ye sugonka ko minnu b'a la o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye olu ye ko wɛrɛw de ye ka maaw magow ɲa n'o tɛ ne yɛrɛ dara ala fɛ de diɲɛ kunko bɛ yira ne la wa o ye hadamadenya doni taa cogo ye bari ala ye danni kɛ a m'a kɛ gansan san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ dali kɛ maa dɔw la san kɛmɛ o san kɛmɛ o san kɛmɛ in na n'a ye kutubu da kutubu zamani a b'o da k'o kɛ maa wolonfila dugukolo sanfɛ o maa wolonfila in na a bɛ dɔ bila kɔrɔn fɛ ka dɔ bila tilebi fɛ ka dɔ bila kɛɲɛka fɛ ani bani a ka ca a bɛ fila jɛ jamana kelen na o tuma na diɲɛ yɛrɛ de minɛlen bɛ olu bolo ni ala fununa cogo o cogo ala b'a ka dugukolo to olu de kama o kutubu zamani maa wolonfila in o bɛ dugukolo sanfɛ o ti ban fiyewu n'o banna diɲɛ bɛ dajigɛ o tuma na o kɔfɛ o san kɛmɛ kelen in kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka kutubu da maa kɛmɛ wolonfila maa kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila ani wolonfila o ye kutubu ye o ni kutubu zamani fana tɛ kelen ye o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka dali kɛ waliju ba wolonfila ni bi wolonfila ni kɛmɛ wolonfila a b'o bila dugukolo kan o waliju ba wolonfila ni kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila in na mali ye min sɔrɔ a la o bɛ ɲini ka waliju ba kelen bɔ anw ka jamana in n'o ye mali ye mali ye waleju min sɔrɔ k'a daminɛ jɛnɛ ka taa ja ka taa tomutu orobubu sinzani ɲamina dili ɲoro ka taa bila hali kɔyina beleku ka taa bila barawelenw bɛɛ lajɛlen la n'i y'a fɛn o fɛn lajɛ waleju kaburu b'a bɛɛ lajɛlen la hali ŋunano b'a la ŋunanyo karamɔgɔ tun b'a la nin bɛɛ lajɛlen ye walejuw ye adama siraman jara ninnu bɛɛ tun bɛ o la o tuma o walejuw minnu filɛ olu de tɛmɛna mali in kɔnɔ ala y'o caman de di anw ka jamana in ma o kama mali bi lenbelama mɛ mali bi man di jamanaw bɛ yen waleju in saba ma ɲɔgɔn sɔrɔ n'i bɛ waleju in dɔ ɲini an dafɛ jamanaw la kankan sekuba bɛ o la n'i b'a dɔ wɛrɛ ɲini o bɛ samatigila n'i bɛ dɔ ɲini o dalen bɛ kɔn n'o ye alasani daramani watara ka jamana dugu ye a waleju dɔ dalen bɛ yen ɔ burukina faso b'o cogo kelen la a dɔ dalen bɛ yen fana o tuma na mɛ a waleju in ma cɛya jamana si la an dafɛ ka ban maliba bɔ o ye barika ni gɔkolo ye o kama maliden mana fa cogo o cogo barika dɔ bɛ a la maliden denmisɛnnin i bɛ taa sɔrɔ barika min b'a la a barika ka bon ka tɛmɛ an ka dafɛ jamana dɔw kamalenkɔrɔ kan o tɛ fɛn wɛrɛ o ye gɔkolo ye o tuma o waliju ninnu na n'i y'a lajɛ olu minnu nana to kɔsa in na dili ba umu fa kun b'o la n'o ye mahamadu abulayi suwadu ye ale tun bɛ o fana la a sɛkina ahamada hamawula ale tun b'o la fo ka na se buyew ma o walejulaba minnu nana dɔgɔya ka na tunu an bolo 2000 san kɛmɛ in dafala ye buye bɛ o la giɲo alimami tun bɛ o la o tuma o balen ko an bɛ san kɛmɛ kura min na sa an ye san mugan ni kelen de sɔrɔ o kɔnɔ o tuma ala tɛ mali dɔn kolonya fiyewu f'a ka mɔgɔ d'a ma maa min dalen ni ala bɛna gundow yira a la jahalili malayikati rusulan uli ajinihati ala y'o de fɔ masena wa sulasa wa rubaw yazidu fi kaliki man yasha inna allaha ala kulli shay'in kadiru nka nin si tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye ma yafitahi lahi minan nasi min rahimatin fala mumsika laha ala ko ni n ye jɔn o jɔn da k'i sɔ hɛrɛ la ka bonya d'i ma ka fanga d'i ma o fanga jilen kɔ i ma ala ko ne ala kɔfɛ jɔn wɛrɛ tɛ se k'o minɛ i la wa ma yumisiki fala mursila lahu min badihi wa huwa al azizu al hakim a ko ne ala ye jɔn min da k'i ko i fɛn o fɛn na k'i ta tɛ ne ala jɛnnen kɔ k'a f'e ta tɛ a ko jɔn wɛrɛ tɛ se k'o d'i ma ne ala kɔfɛ o tuma min ye tiɲɛ o de ye ala ye faalu lima yuridu ala min mana ja a b'o de kɛ sami allahu liman hamidahu ala bi maa kanu k'i jaabi min ka di ala ye o kuma masi nin de ye seko amadu ye fɛn ninnu fɔli ma daminɛ mali ko la ala de bi yirali kɛ ne la diɲɛ kungo la kɛlɛ min kɛra kodiwari jamana kan ka tɛmɛ a y'a sɔrɔ ne ni n ka denbaya an nana kodiwari ne nana ala nana jira ne la k'a ye ji bɛ ka ka sankansow bɛɛ bi ka plateau sankanso bɛɛ bi ɲɔgɔn kan ka taa ani kokodi ɛ ne wulila n ko ala i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ dɛ o kama n'i ye ji ye o cogo la o ye kasara ye nka n'i ye tasuma minɛ ye ka dugu o dugu jeni o tuma na o dugu kɔni bɛna hɛrɛ de sɔrɔ o ye dugawu jaabi de ye o tuma n y'o ye yɔrɔ min na n ye n ka denbaya labɔ don min o tile sabanan u ka generali min tun bɛ yen o ni tora a la o tuma baara de sɔrɔla sa o y'a sɔrɔ n ye n ka denbaya labɔ o tuma ala de bɛ nin jira seko amadu la n nana ban maliba kɔnɔ mali in kɔnɔ yan n nana yan k'a daminɛ avion min y'i bin camp kɔnɔ kati nin bɛɛ yirala ne la yan'a ka kɛ maaw ye n seere n y'a f'u ye ka saraka bɔ n'o tɛ a tun bɛ na bin ni maa ye min tun bɛ cɛjuguya kosɛbɛ o tuma na o bɛɛ tɛmɛna bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u k'o ma ko koronavirisi ala nan'o yira ne la kalo kɔnɔntɔn n bɛ ka k'a fɔ k'a fɔ maaw ye ala y'a jira n na don adamaden tun bɛ ka sa a yɛrɛ mɔ ten a ko bana dɔ filɛ nin ye wa fura min b'a la a y'a jija ala ɲɛsiranɲɛ fɛ n'o tɛ bana in bɛ diɲɛ sɛgɛn dɛ a ko nka a ka jugu nanzaraw ma ni aw ye ala y'o yira n na n y'a fɔ diɲɛ ɲɛna kalo kɔnɔntɔn bana in nana bange o kɔfɛ mali bɛna bin tuma min jumakun naani kɛra ala b'i ɲɛmoriya taa i ka yɔrɔ la i ka t'i sigi ka na haya dɔw yira n na i ka nin kɛ n'o kɛra ni ala sɔnna joli kɛnɛ tɛna wuyu bilen n'o tɛ jamana in bɛ jeni n nana n sigi don dɔ kɛra a la a yirala n na ko n'i tilara wulada in na ni sanji ye awa manifɛtɛkɛlaw bugɔ ka ban k'o ye futinɛ in bannen ye ko futinɛ wɛrɛ tɛ bɔ a la ni ala sɔnna ko ko bɛ suma n nan'o kɛ lansara sera u y'u kunda fan dɔ kan jamanatigi kan ka yɔrɔ kan sanji nana sanji nana alihamudulilahi ji bɔra tasuma in kan faamaw nana minnu ye jamana tigiw ye ka na u jɔ ko la bɛn kɛra ko la ne b'a fɔ n nana min na a ye mako dilan n nana a la a ye mako dilan wa nisɔndiyara bari ni fɛn min nabɔra sara kama ni sara ma d'i ma o rɔ i na nisɔngoya nka n'i bilara min na ala fɛ o wajibira i ma anw de ye maaw ye maa minnu bɛ si u ɲɛna adamadenw ka lafiya kama maa minnu bɛ si u ɲɛna adamadenw ka bɛn kama o de ye anw ye anw nana de ka diɲɛ lafiya an ma na ka diɲɛ fara o tuma na jɔnw ye awa nabi ɲumanw tiɲɛtabaaw ye o de ye dɔnnibaaw ye nka dɔnnibaa ɲumanw ko don o tuma na ala ko kuranɛ kɔnɔ ala ko gafe ɲuman bɛɛ kɔnɔ dɔnnibaa min ma sɔn ka baara kɛ ni dɔnni ye o ɲi tɛ alijinɛko rɔ dɔnnibaa min ye dɔnni dogo kunfinw na o sen tɛ alijinɛko rɔ lahara don o tuma na sa suma latusaluna yawma izini annaimi ala bina taa ɲininka an ka hɛrɛ sɔrɔlen bɛɛ la i ye dɔnni min sɔrɔ i y'a baara cogo di kɔri i ma maaw tɔrɔnbe n'a ye kɔri i ma maaw janfa kɔri i ma i faso janfa kɔri i ma ban i faso ye kɔri i m'o don fili kɔnɔ ala bina taa ɲininka in bɛɛ la wa latusaluna yawma izini annaimi o kama n y'o fɔ diɲɛ ɲɛna bana in bangera o cogo rɔ hakilimaw ye n wele o kɔfɛ mali ta ye n y'o ɲɛfɔ o kɛra o cogo ye o kɔfɛ kɔdiwari ani laginɛ o bi bisi basa yann'o ka kɛ ala y'o yira n na n tilar'o la sɛnɛgali a nana jira n na ko balaw bɛna don sɛnɛgali sisan n ye n sigi k'a fɔ n k'u k'a fɔ sɛnɛgali jamanatigi ye a ka wuli k'i jɔ n'o tɛ n k'a bɛ minɛ tile kelen a gwanna k'a bilen tile kelen fo ka niw to a la ala y'a kɛ ji bɔr'o fitinɛ kan min fɔra ko n k'o kɛ ne fana y'o kɛ o tuma n tora o la ne seko amadu a nana jira n na o bɛɛ lajɛrɛlen kɔfɛ k'an don nin kɔnɔ ko jamana in bɛna tasuma dɔ ta k'a bɛ juguya ko n ka wuli ka n jɔ ko jamana juguw k'u bɛɛ bɛna sɔrɔ sisan ko solution bɛ a la ɛ ne ko a solution ye jumɛn ye ala a ko solution b'a la n ka wuli a ye kalan yira n na kalankɛlaw ye n seere n y'u wele a kalan fɔlɔ don a bɛnna sunkalo ma n y'u wele an y'a kalan yan n ye dasi ba tan di u ma filanan ka ba tan di bari a fɔra n ka kalan ko saba kɛ sabanan n taara o kuncɛ fo sikaso sikaso karamɔgɔw n y'u wele medini u nana k'a kalan tilara minkɛ n y'a worobilenw fara ɲɔgɔn kan k'a d'u ma a ye taa nin bila jamana in jugu o jugu n'i b'an sen kɔrɔ ala bɛn'i malo wa a yirala na k'a fɔ ten jamana minnu bɛ yen n'u b'an mara u sen b'a la n'u m'u sen bɔ a la u bɛɛ bɛna malo f'u ka taa ni ɲuman ye o tuma na ko n ka bɔ ka n kan di n bɔra ka n kan di diɲɛ ma wa n ye baara in ne kɛ koyi wa baara in jaabilen don wa a ma ban dɛ ka tila k'a fɔ a ma ban maa o maa de sigilen don k'i b'a fɛ ka jamana in bila tasuma rɔ wa ci b'i bolo dɛ seko amadu y'o fɔ i kɛra mun kɛbaga ye i ye faama ye o t'a la hali n'i y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fauteuil kɔnɔ ye n'i y'a kɛ janfa rɔ dɔrɔn i bɛ bɔ yen hali i t'i bɔ yen cogo dɔn o kuma na fɛ o latigɛra alahu taala fɛ jugu tɛ se mali la kun fo n'i y'a sɔrɔ seko amadu dɔw balolen tɛ dugukolo in kan yan bilen n'o tɛ anw sara bɛ ala de bolo wa jugu kan'i yɛrɛ sɛgɛn mali bi to a minɛ kɔnɔ mali bi to a minɛ kɔnɔ o tuma masi nin de ko in kɛra tan ɔ n y'o minnu fɔ o de kow kunbɛn sen nɔ maa hakili la k'a fɔ ko ni maa dɔ bɛ yen n'o bɔ i la ka ban wali ni jamana dɔw bɔ i la k'o ye maliko bannen ye o de y'a jalen ye maa min ye jugu ye n y'o de fɔ k'a daminɛ nizɛri ka taa cadi ka na bila kameruni juguyaw b'a la maa min bɛ yen n'a bɛ ka tasuma faga e ɲɛ bɛ seau n'a bolo nka alimɛti pake b'a dufa kɔnɔ e b'o ye yan o tuma ne de ye n kali maa o maa bɛ mali juguya rɔ i bɛ cɔri maa dɔ sigilen bɛ i hakili tɛ maa o maa la k'o b'a la n'i m'a to i bɛ cɔri o tuma seko amadu ye layidu min ta malidenw ye nin de don o tuma na n y'a jira o san na sɔrɔdasiw ka na u ka na n k'u bila ka taa kɔrɔn fɛ maa o maa ne ni e ye ɲɔgɔn ye n ka nimoro dir'i ma i taara hɛrɛ la wa i segira hɛrɛ la denmisɛn minnu taara n'olu tun bɛ marakala n'u taara n'u taara bin denmisɛnninw kan olu tora n y'a ye mɔgɔkɔrɔmatigɛla dɔw ye o su kɛ su cɛ k'o to ka tila ka ne ka kumakan kɔrɔ in bila olu sanfɛ e ne bɔra ka n sigi n ko ne tɛ mali ka ala ye koyi ne tɛ mali ka ala ye ne de ye seko amadu ye min bɛ dɔnnibaa dɔ dɔnnibaa min b'a fɛ k'a faso dɛmɛ komi seko amadu o ka bɔ a ka dɔnni fana yira san'aw ka maaw janfa san'a k'a kɛ ngalala n'i ye san kalo tan ni fila foyi tɛ mali réseau sanfɛ yan dɔnni ko kuma débat ko kuma ngalana n'i ye furamugu ko kuma turabuci ko kuma o dɔrɔn débat de bɛ mali sanfɛ yan ni ɲɔgɔn mankutu cɛn o ye lebu de ye dɔnnibaa ka t'i sigi o kuma la o ye maloyɔrɔ ko de ye o kama ne y'o de fɔ a émission ko ne b'a fɛ ka n sen nakuru ni dɔnni sɛbɛ sɛbɛ bɛ yen ka ban a ma se a ka bɔ ka ɲɔgɔn fane a ma se a ka bɔ ka réunion kɛ ka ɲɔgɔn buruja o ni dɔnni bɛ yen a y'a sigi balimaya la n'a ma ɲɛ a la a bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ a ma ban ne bi dɔnnibaaw dɔn k'a daminɛ segu baraji yakuba sila kɔdiwari jamana kan yakuba sila ye sinimanso jɔ segu baraji ka kare kɔnɔ segu baraji ko a ti jɔ walahi nin ye moriw de ye minnu tɛmɛna a ko a ti jɔ u ye kiiri k'a la u ma bɛn a la mɛ n bɛ min f'i ɲɛna ninnu bɛɛ y'u da de u si ma kuma mɛ n'i y'a lajɛ min ka denmisɛn dɔ bɛ yen o bɛna kalan ka se yɔrɔ dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn o bɛna yɛlɛma ten hakili tiɲɛ bɛ na morikɛlɛ man ɲi dɛ o ye ne siran kosɛbɛ i bɛ taa du dɔw kɔnɔ maa wɔɔrɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw man kɛnɛ dɔw kunkolo tiɲɛna maa sabaw bɛ yen o de kama n'i ye karamɔgɔw ka kɛlɛ lajɛ ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ don maa bi karamɔgɔya in fɔ ni sɛbɛ don ko mali dɔnni yɛrɛ yɛrɛ don a tɛ se a ka ɲɔgɔn buruja a tɛ se a ka ɲɔgɔn wele ka fɛn kɛ a y'a seko yira mali la anw ka jamana bɛ yɔrɔ min na dɔnnibaa min bɛ yan a ka ca diɲɛ dɔnnibaa faralen ɲɔgɔn kan n'a fɔra o jamana kɛra tan anw de ka kan ka maloya o la o tuma seko amadu dara ne tɛ maa diɲɛ ɲini n tɛ maa ɲɛda filɛ o la ne faso mali n b'a dɛmɛ min bɛ fanga tɛna n ka maa don n ka maa tɛ ne kan tɛ o ma n t'o yɛrɛ ɲɛɲini yɛrɛ mɛ n kalila ala la ala min ye muhamadu da k'a kɛ kira ye maa min sago ye ko mali bɛ bin i kɛra faama ye i kɛra maa bilen ye i kɛra maa jɛman ye mɛ n kali ala la ni mali bɛ bin i bɛ to a dingɛ kɔnɔ mali bɛ bɔ k'a jɔ o tuma masi n ye minnu fɔ ka tɛmɛ ninnu de don ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ
karamɔgɔ bi i fo halisa n'i ye i ye minnu fɔ ka tɛmɛ ɔ aw bɛ kogo kɔfɛ fɛn ye ka sɔrɔ aw ma wuli k'aw jɔ aw bɛ yɔrɔ jan fɛn ye an bɛ se k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi fɛn min kundalen don an ka jamana kan hɛrɛ sira fɛ ani n'o y'a sɔrɔ bɔnɛ bɛ yen ala m'an kisi la a bɛ se ka kunbɛn cogo di karamɔgɔ i ni ce
ne ye seko amadu ye bɔnɛ min bɛ yen ni min n'o fɔ joona joona n y'o fili video fɛ ka ban ala nana jira n na a tɛ tile saba bɔ a y'a jira n na maa o maa bɛ k'i sigi n ko kɔrɔ n'i sigilen bɛ seko amadu ko kɔrɔ i ma sigi fɔlɔ i bɛna wuli bari ala bi ka min yira a bɛ k'o waleya ne dun ɲɛ b'a la ne de bɛ se nkalon tigɛ nka ala tɛ nkalon tigɛ dɛ ne bɛna kuma ka n yɛrɛ madiya i ye i ye mun kɛ n ye kabi ala y'i da n t'i ka to dun n t'i ka ji min o tuma ne bɛ n yɛrɛ madiya i ye mun na ala ye min fɔ n b'a fɔ wa a bi kɛ fana ala y'a yira n na a ti tile saba tɛmɛ a ko kasara dɔ bɛ ka na denmisɛnninw muso misɛnw cɛ misɛnw a ko u bɛna sɛgɛn kosɛbɛ walahi suma walahi n bɛ kan k'a f'i ye ala ye nin jira n de la denmisɛnninw a ko ani musomisɛnninw a ko ani cɛmisɛnninw a ko a jahadi bɛ a saya bɛna bonya ko seko amadu wuli i ka mɔɔw kisi ka tila k'a jira n na bɛɛ ka sɛfan ɲini sɛfan i sago ye sɛfanden hakɛ min ye i b'i ŋaniya d'a kan ni kisi ye k'a tɔtɔ k'a jiran i n'i ka denbaya k'a dun sɛfanfara jalan in a k'o jeni a ka basa ɲini basa kelen hali n'a y'o sɔrɔ a b'o jeni k'o ni sɛfan in ɲagami k'a mugu bɔ ko k'a kɛ denmisɛnninw bɛɛ koliji la bɛɛ k'i ko n'a ye hali min ye dutigi ye ko ni ala sɔnna ko kasara in bɛna tɛmɛ i kan n'o tɛ ko bɛna kɛ maaw sigilen tɛ ko ko kɔrɔ u bɛna ye hmm? ala ye min fɔ n'a fɔra i ɲɛna cogo o cogo i b'a kɛ ten bɔn u bɛna wuli n'a ye basa bi seli basa ti seli o tɛ ne ka sira ye mɛ ne kɔni b'a dɔn i ye alimami ye nka mali in kɔnɔ yan maa ti kɛ bilakoroninw ka gɛrɛ kɛ mali kɔnɔ yan k'a fɔ e tun ye bilakoro kuntigi ye wali bilakoro kuntigi dankan o de tun ye jala dɔ ye anw fɛ k'a fɔ ko bilakoro yɛrɛ ye nɛni ye anw y'o dɔn bi n'o tɛ n'a tun fɔra o ma ko bilakoro anw tun bɛ an kɔntan bari bilakorokuntigi o tun ye cɛ gɛlɛnnin dɔ ye bilakoroninw ɲɛfɛ o tɛ yan e y'a faamu donc sisan maa tun tɛ kɛ bilakoroninkuntigi ye yan n'i ma basa ku caman sɔrɔ i ka dufa rɔ o tuma na anw bilakorolama an bɛɛ ye basasogo dun ka sɔrɔ ka taa kalanni kɛ ka n'an sigi o tuma na n'o haramuna o na haramu bi mɛ k'a kɛ komi e wololonkile m'o dun i mɔkɛ kunun kaburu kɔnɔ i k'a ɲininka n'a kɛ n tɛ ka basasogo dun n'a ma basa faa kɛ sɛki i ma malidenya kɛ o tuma na o basa in ko k'o jeni k'o ni sɛfanfara ɲagami i k'a k'i koliji la denmisɛnninw koliji la a tile kelen bɛɛ ne ye n ka denmisɛnw ci olu ɲɛ ni basa ɲɛ u nana ni basa banza bɔlen de ye o tuma ne ye sɛfan iribɛri den naani ka dasi waa tan d'a kan k'a saraka k'a di n ka denbaya ma mali bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la ni min y'a kɛ sa o ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ kisi ne bɛ dugawu de kɛ ala mali kisi ani ne seku amadu ni n ka denbaya ala diɲɛ kisi ani ne seku amadu ni n ka denbaya ala diɲɛ sɔn ani ne seku amadu ani ne ka denbaya o tuma na ne ka dugawu ye nin de ye Masi.
Ɔ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana bɛ ko min kan bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ perezan min tun bɛ yen ale minɛra perezan dɔ sigira a nɔ la kunu ɔ esike ladilikan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ e bolo ka ɲɛsin perezan kura in ma walasa jamana halisa hɛrɛ bɛ caman bɛ sɔrɔ ayiwa ladilikan min bɛ n fɛ o tɛ o tɛ fɔ peredan kura kelen ye o tɛ fɔ peredan kura kelen ye

k'i ka dɔnni t'i nafa n bi fɔlɔ mali dɔnnibaaw la u k'u janto kuma in na u k'u janto kuma in na kangeru dakan don dɔnnibaaw min bɛ b'o kɔnɔ dɔnni finman na jɛman n kan b'o ma bayanu ni ilimunu hakika ni zahira ani batinu n kan b'o de ma tɔrika ni tijaniya ani suna ani a tɔ ninnu muhajirinaw n kan b'o bɛɛ ma ni dɔnni kɛra i bolo ni ala y'i sɔn k'i kɛ dɔnnibaa ye i ko nabila lugumana ni ladamu ma k'i ka dɔnni kɔnɔ i ka dɔnni bɛ kɛ dɔnni lankolon y'i bolo dɔnnibaa tɛ maa janfa janko a faso dɔnnibaa tɛ maa janfa dɔnnibaa tɛ fasoden janfa dɔnnibaa t'a bɔkolo janfa dɔnnibaa tɛ misiri janfa dɔnnibaa t'a baden janfa i t'i sinji janfa dɔnnibaa ka hami ye wa ma arsalnaka ila rahimatan lil alamina mahamadu cira bɛɛ ka hinɛ kama dɔnnibaa bɛɛ kan k'o ladege n b'o de fɔ dɔnnibaaw fana ye fɛn bɛɛ lajɛlen lagosira mali kɔnɔ mali fanga a burujara mali dɔnni a burujala mali maabako a burujala maa ka fisa maa ye a burujala mɛ u k'u janto a la n'i ye fɛn o fɛn buruja n'a segir'i yɛrɛ ma don min i yɛrɛ bɛ buruja fɛn min bɛ yen ni dɔɔni bɛ ka to o rɔ halisa o ye ni dɔnnibaa min n'u y'a ye dɔnnibaa min bɛ se ka bin falen kaburu kan u bɛ tɛmɛ o de kan nka o tɛ ko bannen ye dɛ waajulikɛla ɲuman bɛɛ lagosira dɔnnibaa kolonw y'an dɔgɔya mɛ o t'a di a jate k'a fɔ de ko mali ko gɔkolo tun tɛ yan waliju kɛmɛ saba dugu kelen waliju kɛmɛ dugu kelen ka t'o dugu kɛ k'o tɛ se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ ɲɛ o tɛ suw ye dɛ ɲɛnamaw de man ɲi malidenw k'u janto nin yɔrɔ la ka barika don anw ka fanga la f'u ka k'u ka fanga fɛ u ka masakɛw u ye jɔyɔrɔ min di masakɛw ma u gɛrɛsɛgɛ de y'a di u ma fana koyi u k'u ka masakɛw bonya u k'u ka masakɛw tɔbɔtɔ u k'u ka dugu dɔnnibaabaw bonya u k'u janto u ka dugu diinɛ ɲɛmaaw la u kan'u dɔgɔya n'o kɛra ni ala donn'o halakira o fura tɛ o la o ye n ka kankaridakan ye o kɔfɛ ala ko a ko ɛlimuluku a ko masaya n'o ye faamaya ye a ko wa man wajada limulukɛ a ko ni ala ye masaya di maa min ma kɛ mulukɛli solomana i komi masa solomana falamu yajidi ladamu ni ala ma ladamu k'i ka masaya in nɔ fala yanfau mulukɛ ho a k'i ka masaya t'i nafa masakɛ den man kan ka min kɛ masakɛ den man kan ka y'o la dɛ masakɛ i kɔmɔgɔw muso man kan ka ye min na i muso man kan ka y'o la masakɛ tɔw man kan ka ye min na masakɛ yɛrɛ man kan ka y'o la masa solomana min fɔlen filɛ n'i ma solomana dɔn ale tun ye jɔn ye ale tun bɛ etiopi tuma min na masa solomana n'a tun bɛ wuli ala ye nafolo d'a ma ka jinɛw mara d'a ma ka diɲɛ mara d'a ma ka adamadenw d'a ma fofonisikaw a b'u bɛɛ kumakan mɛn n'a wulila sokɛ kɛmɛ faleba kɛmɛ falininkuru kɛmɛ a b'u doni yahutu ni marijanu ani jaman a b'u doni o bɛɛ lajɛlen la n'a sira yɔrɔ o yɔrɔ sow bɛ si yɔrɔ min na bɔlɔ minnu bɛ turu a bɛɛ ye sanu ye mɛ n'a bɛ wuli a tɛ bɔlɔgɔgɔ ka taa o de tun ye solomana ye n ko solomana a tora a ka masaya la fofonisikaw bɛ yen awa ndengeɲɛw bɛ yen mɛnɛmɛnɛninw bɛ yen a tun bɛ nin bɛɛ kumakan mɛn mɛ a ye fofonisika ka fanga k'o d'a ma ka kɔnɔni ka fanga d'a ma ka mɛnɛmɛnɛ ka fanga d'a ma k'a sɔrɔ ale ye masa solomana ye n'i bɛ masaya la i kɛrɛfɛ maani dɔw bɛ yen i b'i janto olu la i b'i kɔmɔw filɛ n'i y'olu filɛ fanga bɛ ɲa kelen a coro o la n'i ma da o la don dɔ kɔnɔnin dɔ bɛ yen ko udu udu o wulila ka n'a fɔ solomana ɲɛna a ko solomana e t'i ka maa bɛɛ dɔn i ka forɛ tuba in kɔnɔ masamuso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye balakisa a n'a ka jama bɛ yen jamatigiba don a ko nka u bɛ tile bato ni tile binna u b'a fɔ ala taara solomana ye lɛtiri kɛ k'a di u ma taga nin di u ma mun bɛ lɛtiri kɔnɔ a ye ala bato ala ye kelen ye a kana tile bato tile tɛ ala ye a kana suuli jiri ɲɛ jiri tɛ ala ye nin bɛɛ lajɛlen ye danfɛn ye ko mɛw cogo kɔnɔnin wulila sankolo la ka taa lɛtiri bila ka di barakisa ka mɔgɔw y'a ye o don ni solomana ko ale yɛrɛ bɛ taa lɛtiri ye a tɛ barakisa sɔrɔ bari yiritu in kama a ye kɔnɔnin ka fanga d'a ma kɔnɔnin nana balakisa nisɔndiyara awa solomana yɛrɛ nisɔndiyara o tuma na o kɛra tuma min don dɔ jiko nana gɛlɛya solomana ka mɔgɔw ko u bi kɔlɔn sen mɛnɛmɛnɛ dɔ nana fɔ n'o ye bubaga ye bubaga dɔ ko solomana jiko daliju o bɛ n bolo ne b'i ka mara kɔnɔ a y'i tunu dugukolo la n'o ye bubaga o yɔrɔ bɛɛ a ni bɔgɔ kɛnɛ bɔra a ko solomana ji bɛ yɔrɔ in na yan a ye n'a soli yan u ye kɔlɔn tinba dɔrɔn u ye ji sɔrɔ solomana ko alahu akubaru a k'e bɛ ne ka mara kɔnɔ a ko ne bɛ yan u bɛ ka taa tuma min na k'o tuma na sanji ti ka na k'u ka taa ala deli solomana ka ala deliw ye u bɛ ka taa ndenkɛɲɛ musokɔrɔba dɔ y'i da i kɔ kan ala ko n ti sanji di bele fɔ ni n ka nabi ɲuman nana n deli sa ndenkɛɲɛ musokɔrɔba in a b'a kɔ kan a bɛ ka ala deli ala a k'i ka masaya kama masa solomana bonya kama ala i ka sanji di i ka jɔn ma hinɛ i ka jɔnw na solomana y'i jɔ a y'i tulo dɛ ta a ko a ka jɔn ma a ko an ka segin a ko ndenkɛɲɛ ye ala deli ka ban ala ko a y'a mɛn yanni u ka se so kɔnɔ sanji y'u bugɔ ka don so kɔnɔ ala y'o ka fanga d'a ma solomana mago jɔla balakisa la tuma min na ko n'o nana o bɛ dɔ fara ale ka masaya kan a ko jɔn bɛ se ka na ni jinɛmuso in ye balakisa fankelen tun ye jinɛ ye a fankelen ye adamaden de ye ale yɛrɛ anw mɔmusolaka de ye ale yɛrɛ de ye n'o ye balakisa ye anw ye wangaraw de ye o tuma na sa awa jamu min b'an na a bɛ ta tɛnɛmuso kula de n'o tɛ an ye wangaraw de ye o tuma na an bɔnna bɛ se min ma masa solomana ka barakisa don o tuma na sisan o kɛra tuma min a ye nin fɔ jɔni bɛ se ka na n'a ka sanu kɛ eh, awa sigilan in ye sisan jinɛ dɔ ko solomana yanni wulada cɛ n bɛ na n'a ye jinɛ wɛrɛ ko solomana yanni ɛri fila cɛ ne bɛ na n'a ye adamaden dɔ nana fɔ solomana i bolo da kan na i k'i ɲɛ datugu solomana y'i ɲɛ datugu k'i bolo da kan na dɔrɔn a k'i ɲɛ yɛlɛ a y'i ɲɛ yɛlɛ a ye sɛsi sigilen sɔrɔ solomana ko e bɛ ne ka mara kɔnɔ a ko kosɛbɛ o tuma ni maa kɛra masakɛ ye maaw b'i ka mara kɔnɔ o se dɔ la i tɛ s'o la jeseda kurunin b'o fɔ dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'o dɔn dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'o dɔn ni masakɛ ye fanga mara o cogo la i ka fanga bɛ ɲɛ i bolo ala ka fanga ɲɛ u bolo an bɛ dugawu kɛ tant que anw bɛ jamana in kɔnɔ an balolen bɛ yan kɔlɔlɔ minnu bɛ na na ala n'a bɛɛ lajɛlen pan jamana in kan kɔlɔlɔ kelen tɛ bɛn n ka jamana kɔnɔ o tuma ɲininkala min na ko yala ko min bɛ na yala hɛrɛ don mali ma wali bonɛ don tɔɔrɔ tɛ na mali ma koyi ko o ko bɛ na ala bɛna a futinɛ faga sira la o ye seko amadu kan ye wa o ye n ka laɲini ye mɔgɔ kana siran mɔgɔ ɲɛ bambara jamana in nɔ mali b'a cogo la finman dara mali b'a cogo la n'i y'an janfa i bɛ segin ka mali sɔrɔ yan mali tɛ komi diɲɛ jamana tɔw n'i ma da o la a ye sayi mali tɛ komi jamana tɔw i bɛ jamana tɔ ninnu kɛ cogo min n'i ye mali kɛ ten i ni maloya bɛ taa wa jamana kelen tɛ yen k'a ye mali janfa k'a maloyalen tɛna taa faso rɔ nin kɔrɔ o tuma o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ malidenw ye ani an ka fanga ye u k'u janto o la wa n ka dugawu b'u ye n ka dugawu b'u ye su ani tile n b'a ɲini u fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a fɔ amiina fanga kelen tɛ dɛ maa o maa ko a bɛ mali stabiliser n kan b'o de ma n'o tɛ n tɛ maa ka fanga giriya i bolo bari i ni ne ma sigi a la an ma kuma n t'o fɛ mɛ n bɛ min fɛ n faso n'e kɔni bɛ se ka n faso suma a suma an ka balo an ka sunaa an ka lafiya kɔnɔ n'o tɛ ne tɛ sara ta n den t'a ta n bɔnna t'a ta n tɛ sara ta diɲɛ dugukolo bɛɛ kan bi ala ye n da kɔgɔ ma kɛ n ka na la sunkalo bɛ don ka ban n t'a dɔn sukaro bɔrɔ ye joli ye

kosɛbɛ yala e bɛ sɛgɛrɛ cogo di nin bɛɛ fɛ ɔ masi n y'o f'i ye fa alu lima yuridu min mana ala diya a b'o de kɛ hmm, dɔnnibaa ba sigiyɔrɔ tɛ dugu cɛmancɛ ye o dili kun bɛ bamakɔ wa ɲɔrɔ bɛ bamakɔ wa jɛnɛ bɛ bamakɔ wa ee ala ja bɛ bamakɔ dɔnni ye so Mm, a ye segin so awɔ dɔnni ye so ne yɛrɛ dara ala fɛ ka kɛ maa ye ni ne bɛ n ka ala wele la ni ne ma kalo ni dolo ye ɲɛ la ne tɛ lafiya e bamakɔ kalo ni dolo ye man di dɛ a yeelen kɛlen bɛ k'an kuma yɛlɛma fan bɛɛ fɛ i ma se yɔrɔ dɔ i n'a fɔ ko kalo ka ca mugan ye o tuma na ne de nana yan latigɛ don a yirala n na ala fɛ n ye o yɔrɔ swazi ka na n sigi kɔda in na yan ɔ n bɛ kungo rɔ yan nka maa si ɲɛnafin foyi tɛ n na ma si kow ye tan ne kɔni bɛ tan de ne bɛ kunun de ko hɔn hɛrɛ la mm, ne bɛ ten de ka n kunun ten seko amadu e bɛ ne dɔn bilen wa an ko n filil'i ma ne bɔra i fɛ a bi san saba bɔ aa seko alihamudulilayi i ye dugawu min kɛ a minɛna nin minɛ dɔw yɛrɛ bɛ n wele seko i ti ne dɔn nka i ye fɛn dɔw fili fiɲɛ fɛ a ye ne nafa dɛ na n ka nin di i ma ɔ ne de seko amadu de filɛ o bonya kɔnɔ wa dɔnnibaa de ka kan ka bonya ɲini n'i ye bonya sɔrɔ wa i ye diɲɛ sɔrɔ wa dɔnnibaa ka kan ka lagosi fɛnde waati bɛɛ mɛ n'i ye wali ta minɛ k'a dun diyagoya la i na lagosi sɔrɔ dɔnnibaaw a y'a janto in na anw ka duba minnu tɛmɛna u m'a kɛ k'a tiɲɛ dili y'a kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ awa madu abulayi suadu y'a kɛ o ma tɔgɔ tiɲɛ sidi y'a kɛ o ma tɔgɔ tiɲɛ modibo y'a kɛ a tɔgɔ ma tiɲɛ ba umu y'a kɛ a tɔgɔ ma tiɲɛ Muhammad Abdulayi Suadu y'a kɛ a tɔgɔ ma tiɲɛ Buye b'a la a tɔgɔ ma tiɲɛ anw ka moribaw Sidi Sosow ka taa se awa Agibuw ma u bɛɛ lajɛlen y'a kɛ Gindo Alimami y'a kɛ Kɔla y'a kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan u bɛɛ sara n'u ka kunnawolow de ye o tuma mun ne kɛ mɛ danbe bɛ se ka ban o jamana in nɔ n b'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la k'u janto jamana in dɔnnibaaw la he dɔnnibaa ma ban mali kɔnɔ dɛ anw ka dɔnnibaa bondaw filɛ fan bɛɛ nin ye mɛ dɔnnibaaw an bɛ ɲini ka ɲugu dɛ fanga o fanga mana na u ka wuli ka se dɔnnibaa sɛbɛw ma dɛ u kana tulon kɛ dɔnni la dɛ fɛn saba bɛ yen diɲɛ b'o de bolo dɔnni fanga nafolo o fɛn saba in ye teri fana ye a fɛn saba in bɛɛ b'u kun suli ɲɔgɔn ye maa bɛɛ kunkolo minɛn bɛ k'a biri min kɔrɔ o ye dɔnnibaa ye mɛ n'i y'o wuli ka bɔ yen k'a sɔrɔ ala ma wuli o tɛ bɛn dɛ politiki bɛ s'a ta la mɛ dɔnni jɔyɔrɔ bɛ yen dɛ ala ye maa dɔ da n'o y'a bolo fila ja

ɔ bɛɛ k'i jija o ka seko amadu lajɛ bani bɛɛ k'i jija i k'a lajɛ ne y'o de fɔ ka maa neni k'a di maa ma k'o k'i maja yɔrɔ ye o tɛ diinɛmaa ka baara ye seko amadu to yen ne tɛ maa neni k'a di maa ma dɛ ka dɔ dɔgɔya diinɛmaa dɔ dɔgɔya k'a di dɔ ma walasa n ka koja dɔ ɲɛ o tɛ ne ka baara ye ne ye alibitiri ye wa diinɛmaa bɛɛ ka d'a la o ye alibitiri fana ye haydara ye n tantu n b'a fo a ye min kɛ a sara bɛ ala bolo san min na se tɛ ne yɛrɛ ye haydara delila ka n wele dugutila ma ko taa hiji la mhm. ne taara hiji la n bɔlen kɔ hiji la mɔgɔ wɛrɛ nana ne wele don dɔ o yɛrɛ tigi o tɛ diinɛ ɲɛmaa ye dɛ ko seko ko n b'a fɛ i ka taa hiji la e n ko ne taara kaban a tigi tun bɛ minisiriya la a t'a la bi ala ka barika don a la a ko biye kelen bɛ yen keyita n ko bɔn biye kelen o bɛ di groupement secrétaire général ma kati o fana taara hiji la awɔ ne taara ka ban ne man kan k'a fɔ ne bɛ taa ko fila maa wɛrɛ ma taa ko kelen ayi o t'a dɔ ye o o tɛ ne ka laɲini ye donc ne fana y'o fɔ ten n k'o ka taa ye o taara hiji la donc hayidara n b'a ɲini ala fɛ hayidara ye diinɛ ɲɛmaa ye n ka bonyabaa ye n ka folibaa ye n ka tandobaa ye buye ye diinɛ ɲɛmaaba ye an ka seekoba don n ka folibaa ye n ka tandobaa ye asɛki mamudu dikɔ diinɛ ɲɛmaa don ni maa min m'o dɔn c'est que i fitiriwaleyala i faso ma ni maa minnu filɛ k'a fɔ nin ye ninnu y'a kɛ o m'a kɛ k'a tiɲɛ dɛ bi n'u kɔni tiɲɛna e ɲɛna o bi sɔrɔ e ka faamu cogo ye mais u y'a kɛ yan mais n'a ye mɔgɔ baw panige n'a da ye ni maabaya da sera u yɛrɛ ma maaw bɛna mun de f'aw ye maaw bɛna mun de k'aw la ni maa minnu filɛ nin ye n galila ala la a kelen o kelen n bɛ se ka taa n sigi ka to dun a bɛɛ ka bon kɔnɔ buye b'o la hayidara b'o la dikɔ b'o la hali maa wɛrɛ min tɛ dikɔ ye a b'o cogo kelen la n ka foli ni tando b'u ye n b'a ɲini ala fɛ n ka nin maa saba in bɛɛ kunkolo ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ seko amadu ta ka kɛ k'a dafa naani m'o ɲini ala fɛ ni mali ko ye tiɲɛ ye ko barika bɛ mali la ko ala bɛ dɔnnibaa di mali ma seko amadu bolo jalen don y'an digi ala tɔɔrɔ min bɛ mali kan tɔɔrɔ min b'a kan jigitigɛ min bɛ malidenw na kɔrɔn fɛ tilebi fɛ kɛɲɛka fɛ ala m'a ɲini fɛ a futinɛ i b'a duga cogo o cogo a duga ala ni se b'a janfa tigilamɔgɔw ye o ka se ban ala ni nafolo b'u kɔkɔrɔ u ka nafolo ban ni marabagaw b'u kɔkɔrɔ o marabagaw ka mara tiɲɛ u bolo ya rabi k'an ka fanga sinsin ka mali sinsin ka mali diinɛmaw bɛɛ ya rabil alamin
seko an t'i bila ten dɛ sabula eh, an ka kɔmantɛriw la hmm. an y'a ye k'a fɔ caman bɛ ka i sigiyɔrɔ ɲini mhm. caman bɛ mago b'i ka nɛgɛjuru siraw fana la mhm. ani ni bɔlɔlɔ sira minnu fana b'i bolo mɔgɔw mago bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ sabula degun bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ tiɲɛ n'i bɛ se ka min fɔ an ye o kan ayiwa masi baasi tɛ o la ne ye seko amadu sidibe baninko amadu o ye ko wɛrɛ de ye sisan o ye gundow ye maa i tɛ se diɲɛ mako ɲa i bi dɔ ɲa nka i tɛ se diɲɛ mako ɲa o kama ne yɛrɛ bi jɔrɔ bɛɛ ka na ne fɛ bɛɛ man ka na dɛ bɛɛ man ka na n b'a ɲini ala fɛ ala e bɛ yen e de b'anw da i b'an yamaruya maa o maa bɛ yen k'a tɛna hɛrɛ sɔrɔ ne ka so nali rɔ ala n b'a ɲini fɛ ala e bonya kama kana ne n'o ɲɛ kɛ naani ye ala don ne n'o tigi cɛ ala kana ne n'o yira n b'o ɲini fɛ ala jɔn ti foyi sɔrɔ ala ɲina ma o kɔfɛ n'i b'a fɛ ka seko amadu ka mɛja sɔrɔ ani sugonkaw sɔrɔ i bɛ taa tɔyifatulayi mɛja sanfɛ ani sabu ɲuman mɛja ani baningɔ mɛja ani gurupu seko amadu sidibe o tuma na n'i ye ninnu fɛn o fɛn ta o tuma wɛsapu yutubu n'i abɔnela ka fɛn o fɛn bɛ bila i b'a sɔrɔ hali sisan a bɛ dirɛti la i y'a faamu tɔyifatulayi mɛja ayiwa seko amadu gurupu ani awa eh, sabu ɲuman mɛja ani baningɔ mɛja n ma ɲina baningɔ kɔ k'a sababu kɛ jumɛn ye ala de ye ne di baningɔkaw ma mɛ baningɔ yɛrɛ n ko dɔw bɛ ne ɲininka baningɔ e bi bɔ baningɔ dugu jumɛn ne b'a fɔ e ala se i k'o ɲininkali kɛ awɔ ne de y'a ka muso tɔɲɔlen dɔ den de ye ne ye sɛgɛn kɔ den de ye maa min ma to sɔrɔ k'u fa o kɔ den de ye ne ye mali kɔnɔ yan disi de bɛ gosi ni nin ye fɔlɔ mɛ bi u bɛ lagosi de kɛ ni nin ye o b'a yira k'a fɔ de anw ka kɔsa in na denmisɛnw ka kodɔn banna walahi muso tɔɲɔlen kɔ o ka tɔɲɔ jaabi o de filɛ i y'a mɛn dikɔ ba ka tɔɲɔ jaabi o ye dikɔ ye hayidara ba ka tɔɲɔ jaabi o ye hayidara ye buye ba ka tɔɲɔ jaabi bajalo ka tɔɲɔ jaabi o ye awa buye ye o kɔrɔ o ye sekina mawula ye o tuma na buye ba ka tɔɲɔ jaabi o y'o ye ni muso ma sɛgɛn furu kɔnɔ kan'i yɛrɛ sɛgɛn k'i tɔgɔ bi wele awa i y'a faamu olu minnu tɔgɔw welela u baw sɛgɛnna anw baw kun bi kɔmakɛsi minɛn ta ka taa fi sabililayi kɛ duguw la walahi ka an denama balo n'a ye anw de kun y'o tigi de ye o tuma na o den dɔ de ye seko amadu ye o tuma na o kɔfɛ telefɔni nimoro filɛ seko amadu masi y'a ɲini n fɛ ko n k'o di mhm. n'o tɛ ne yɛrɛ sigilen tɛ ka maloya o la wa mun kama o t'a ye sa mɔɔw a ye na n kɔ wa a ye na n kɔ tɛ mali ka suma dɔrɔn ne mago b'o de la mɛ dahirimɛ ɲini dɔnni ye tiɲɛ n'i ko ne ma i sumu jumɛn b'i bolo ne mɛ n'a ye ne b'a f'i bolo i ɲɛna n ko seli k'a sɔrɔ e b'o la ne yɛrɛ b'o la mɛ seli bɛ ne de balo bilahi seko amadu seli bɛ ne balo ala bato ala ko wa karina fi buyuti kunna wala tabarajina tabarujali jahiliyati wa ula a ye musow a ye sabati so kɔnɔ seko amadu furumuso naani de bɛ so kɔnɔ yan san kalo tan ni fila san mugan ani duuru bi i tɛ maa sɔrɔ diɲɛ na k'a ye seko amadu muso dɔ ye ka mɛtiri kɛmɛ taama o mɔgɔ tɛ sɔrɔ diɲɛ na e ka du bɛ cogo di n'o kɛra o musow de filɛ a bɛ na tuma min na muso naani kɛ n kun bɛ ka n k'oli yɔrɔ in na yan sisan an bɛ baro la an bɛ nisɔndiya ni yɛlɛ de la kɛlɛ tɛ n ka so kɛlɛ tɛ si ne ka so yan n'i ye kɛlɛ silen ye dutigi ka so i yɛrɛ ɲimara o tuma na seko amadu bɛ nin cogo la ala k'o la tuguni ya yoha nabiyu ya ne ka najuma kulli a f'u ye lizi waji ka wa banati ka wa nisayili mu'minina alayhina yudnina min jalbibihina musow a ye kun datugu a ka fini don ka t'aw tɛgɛ nɛgɛ don yɔrɔ a y'a sutura madamuw sigilen bɛ u bɛ sin di den ma gurumusi jukɔrɔ muso ka fini bɔ a kɔra sin na k'a yira diɲɛ na k'a bɛ sin di den ma o ye lagosi dɔ ye diinɛ kɔnɔ seko amadu ɲɛna a y'a janto a furumusow la n'i ye nin bɛɛ tɔbɔtɔ ka ku n'i ka dunda ye don dɔ tɛmɛna seko amadu bolo ne muso naani delila ka sunkalo la ka sun tigɛ tigɛ balabalalen k'a bɛɛ i ta tila asɛti kɔnɔ ka don n'a ye bon nɔ k'a dun bilahi ne ko o ma n ko tuma n ko bi suntigɛ kɛra ɲa ɛ u ko baba ko nin de ka di o don y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tan o tɛ ne yɛrɛ kun muso naani o donw tɛmɛna a y'a farati koyi maa tɛ cun ka bɔ sankolo la wa ala bɛ maa sɔn n'i m'a ɲini a y'a janto in na o kama wari mana na i bɛna ne sɔrɔ yan n'i taara i na taa ka seko amadu fana to yan ne ka ala in bɛ n bolo ka ban wari jɔda t'o la

n na gwada d'i ma n t'o di maa wɛrɛ ma ni maa min siranna ne ala ɲɛ n'i sɔn gɛrɛsɛgɛ la o gɛrɛsɛgɛ ɲɔgɔn tɛ di maa ma baara ma ban a tilara k'a fɔ yusalli ala nabi yusilihi yugini n'i sɔlila ala kira kan i b'i kɛ baana ye ka tila k'i kɛ nafolotigi ye a ye sɔl'a kan sallallahu alayhi wa salam

ni i b'a fɛ ka baara o baara ɲini biro dɔ kɔnɔ wali jɔyɔrɔ dɔ walima kɔnkuru m'o di diɲɛ ma walahi ala ye dɔw da o mako ti ɲa mɛ ala ko man kana yuridu lizata falilahi lizatu jami'an walahi n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini k'a bɛɛ ɲini ne ala fɛ k'a bɛɛ tigi ye ne ala ye k'a daminɛ kalan dɔnni bonya nafolo sɔrɔ masaya a bɛɛ tigi y'ale ala di tawli lillahi rabbil zati jami'an la ilaha illa huwa ilahil mashin hɛrɛ cɛrɛlen caman tigi de ye ala ye o ti maa wɛrɛ bolo fɔ ale o tuma na sa n'i bɛ baara o baara ɲini k'e de dɛsɛra a sɔrɔ ko la wala a ka d'e ye k'a sɔrɔ wali i bɛna kɔnkuru de kɛ yanni i ka don a kɔnkuru kɛ sali kɔnɔ wala a baarakɛ biro kɔnɔ i b'i jɔ kɛrɛda fɛ i b'a kalan i bolo la inna atɔyina kali kawsara fasɔli lirabika wanihari inna saniyaka huwa labitaro i b'o sɛn saba eh, eh, de kalan k'o mu i ɲɛduguda la i ka don ni ala sɔnna n'o kɔnkuru bɔra i tɔgɔ bi wele n y'o di diɲɛ ma n'a kɛra soko aranɛfu ye jamana kɔnɔ e k'o kɛ n'a kɛra kɔnkuru ye biro kɔnɔ e k'o kɛ dɛfu baki olu fonction publikiw kana t'i sigi abada f'i ka nin kɛ ka don a biro kɔnɔ n'i ka kɔnkuru kɛ nin ye ala y'o d'i mɔ ka ban bari ala kira yɛrɛ de nana jira ne la don dɔ o mɛnna bari u bɛ ka ka ko in labiri yɔrɔ ɲini de k'an kan'a fɔ k'an sugola bilahi an sugola fo ka taa n sa wa n salen kɔ sugobaw na ye ni sugo kɛra sitana ye sa k'a dara sitana de la n'i tɛ maa saniman ye sugo dalen la o y'a dalen sitana la mais ala jɔn ɲuman seliji minɛlen futinɛ t'e la e ma maa kɔrɔfɔ e ma maa hasidiya e sugolen bilahi sugo de dala maa saniman la wulibali don ee ala a y'a janto nin na ni maa o maa ye nin kɛ a bɛ ɲa i ma wa ala tɔgɔ de don ala kira ko a nana don dɔ ten k'a fɔ ten k'a sonsorolen bɛ ka sɛbɛnni kɛ tan a ko ni taama sira gɛlɛyara ko ni taama kun gɛlɛyara ale n'a ka sayibaw bolo k'u kun b'a sɛbɛn k'a sɛbɛn duguma ten allahu ina atayinaka alikawsara fasali li rabika wanihari ina saniyaka huwal abtaru k'a tun b'o kɛ siɲɛ saba ko k'a bugurimugu fara ɲɔgɔn kan k'a cɛ k'a ka nɛɛ kan k'o taama sira kelen bɛ jan donc ni maa min bɛ tunga fɛ e bɛ jida la i b'a fɛ ka taama ka ji tigɛ ka taa faragwɛla

ma fi ala ka barika don i la ala k'i wasa balimaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo eh, nin wagati in na fɛn min ye seku amadu sidibe n bɛ mɔgɔ ka belebele ale de tun bɛ an bolo a ye dugawu minnu kɛ jamana ye an bɛ jɛ k'an dabaa ma deli ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka belebele in yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen fo aw k'an bɛn diɲɛ waati la